takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC mwana woopsa kwambiri amene sindiyang'ana kuti uku ndi kumpoto uku ndi kumwera uku ndi ku eastern region Uku ndi chigawo cha pakati ine ndimangolankhula ndipo sindimaona kuti uyu ndi mtumbuka, sindiona kuti uyu ndi mlomwe, sindiona kuti uyu ndi msena, sindiona kuti uyu ndi nkhonde, sindiona kuti uyu ndi ngoni. Aliyese ndimamuyimilira ine ngati oyimilira a Malawi, mtumiki, the voice of the voiceless. Lero tikambirana nkhani za zolandiralandira zimene boma likupereka malo osiyanasiyana, malo ngati Kamuzu Stadium, malo ngati Bingu Stadium, komanso tikambirana kwambiri za mavuto amene akukumana ndi ma contractors osiyanasiyana. Ma contractors, tikati ma contractors ndi anthu amene amamanga misewu, amamanga masukulu, amamanga nyumba zosiyanasiyana amene amalembedwa ntchito ndi aboma komanso tikambirana za kuzunzika kwa maziphunzisi kodi gwero la uh, kuzunzika kwa maziphunzisi likuchokera kuti koma mwina tisanafike kumeneko ndangofuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti ife a Malawi First tili kumpoto kumene tikugawa katundu osiyanasiyana makamaka ufa umene ukupita kwa anthu osauka umene JB komanso anthu a ku America agula ndi ndalama zawo amalawi akufuna kwabwino amene amakonda dziko lino koma akukhala maiko akunja ndipo ufa umenewo tikupita nawo madera osiyanasiyana koma lero ndikufuna ndilankhule za ku kasasire kumeneku ndi ku nkhata bay north kumene asilikali ankhondo adawathamangisa anthu ku malo awo kuwaonongera nyumba zawo kuwagumulira kuwatchetchera a zolima zawo ngati chimanga, nthochi ndipo popeza zinthu zambiri tikangozimva koma amanena kuti kandimverere adakanena za m'maluwa ife a Malawi First takwanisa kukafika ku Kasasire ndipo mavuto ali kumenekoko ndikanapempha president chakwera akanakhala kuti uh, he is so caring akanapanga ulendo a prompt visit kuti akazionere yekha mavuto amene akukumana ndi anthu pa msasa umenewu umenenso tikhoza kuunena ngati ndi refugee camp tikamanena kuti tili ndi ma refugees kuno ku malawi tisangonena aku Dzaleka kokha kapena kumwanza komanso tiyeni tipite ku Kasasire ku uh, Nkhata Bay North kwa Kanyasho uko kuli mavuto woopsa ndipo inu kufika kumeneko mukhoza kugwesa misonzi kuwaona ana kuwaona azimayi kuwaona anthu okalamba kuwaona anthu azibambo akugona mukatchalitchi kakang'ono akungopasana matenda anthu akungomwalira kumeneko ndipo amene anamunamiza chakwerayo kuti agwirizane ndi asi, asilikali kuti aka, akawathamangise anthu amenewa ku malo awo kumene akhalako kwa zaka zochuluka kuchokera 1945 kuzafika lero. I think ameneyo anamunamiza Chakwera. Mwina amam, amamukonda Chakwerayo koma monama. Ndikanakupemphani inu atsogoleri andale mukanakhala anthu ogwirizana Mupite ku Kasasire mukaone mavuto amene ali kumeneko. Anthu akukhala malo ovuta, malo opanda matoileti, malo opanda madzi, malo opanda zimbudzi. Azimayi, azibambo, anthu onse, nthawi imodzi akumagona mu kanyumba kamene kakuoneka ngati ndi katchalitchi, ka 9 mita bayi 7. ndi zomvetsa chisoni kwambiri inuyo kufika kumeneko popeza ena ifeyo tafika taona ndi maso ndipo tadziona zi- mavuto ali kumenekoko kuyang'ana inuyo chakudya kulibe mmene ife timafika ndi thandizo limeneli lachokera kwa jb komanso a- amalawi akufuna kwabwino kuchokera ku america amatiuza kuti kumenekoko atha no 3 weeks asanadye china chilichonse ndipo ukamamva nthano yawo kapena story yawo kumangogwesa misonzi kuwaona azimayi akulira kuwaona azibambo akulira ngati kwachitika maliro koma ali mavuto akuti akapita kumaloko kuti akangothyolako nthochi zawo kuti mwina adye ndi ana amene chamamawa akumakhala osadya ngakhale phala ndizomvetsa chisoni kuti asilikali kumeneko kukasasireko akumawamenya ndipo akumakhonza kunyamuka ulendo kumenekoko kuti abw- kubwera kumene akukhalako ku msasa wawo umene a livingstonia synod anawapatsa kuti azikhala pamalo pamenepo kumene abishopu mtumbuka adawayenderapo ndikukawaona ndikuwapatsa ng'ombe asilikalinso akumatha kubwera kumeneko ndikumawamenya anthu ndipo a valentino phiri mulungu akuyendereni mwapaderadera mukanapanga chinthu chokuti inuyo ndi inunso Mmalawi muganizire anthu, ana, azimayi mmene akuvutikira. Ndikanapempha mabungwe kuti mulowererepo nkhani imeneyi, maloya achizimayi, maloya owona za ufulu wa anthu mukanalowererapo. Ukamawamvera anthuwo kuchokera kwa mkulu wawo a Harawa akunena kuti nkhani yawo ili ku khoti komanso ngakhale amakhoti akulephera kuti achite act akulephera kuti apereke injunction kuti anthuwa abwerere ku malo awo komanso ukamayimvetsera nkhaniyo akunena kuti kumaloko kulinso makampani kulinso anthu akuluakulu amene aliko ndi mafamu awo kuli anthu ena anapanga lizi kumenekoko ngakhale ati anthu ena ngati ma dc akalekale anachita lizi malo amenewa koma lero amalawi akukhala mu condition ya inhuman condition inuyo mutapita ku kasasire abale anga mumva chisoni ngakhale msewu wake kuwuona msewu ochoka ku turn off kupita mu constituency ya yeremiya chihana kukafika ku constituency imeneyi ya chrise uh, kanyasho inu mukhonza kulira ulendo wa 15 km koma kuyenda 2 hours chifukwa cha condition ya nsewu. Ndikanakupemphani a Chakwera kuzera kwa ma advisors anu ngati mmamukondadi Chakwera makamaka pano pamene mukupita ku ma elections mukanapanga chothekera kuti mukathandize anthu amenewa a ku Kasasire, anthu amene tsopano sakukhalanso ngati ndi Amalawi, koma akukhala mu dziko ngati akapolo komanso mwina nkhumba kapenanso mwina agalu. Anthu akuzunzika koopsa m'Malawi momuno ndipo tithokoze amenewawa a a JB komanso ndi anzawo a ku America chifukwa cha chithandizo chimene apereka. Anthu akumenekoko Ha! Ine ndikulephera kulankhula. Ndipo t, ak, a, tikamamva kuti ati maulamuliro onse kuchokera kwa M- Kamuzu, Bakili Muluzi, a Bingu wa Mutharika, Joyce Banda komanso Peter wa Mutharika, anthu amenewa akhala ali kumeneko. Koma ndizodabwitsa kuti ulamuliro uwu wa Chakwera wakwanitsa kukawathamangitsa anthuwo. ngakhale olo kulankhula kwa a T/A M'bwana akuchita kunena kunena kuti malo amenewa ndi athu ndipo a army-wo pobwera kumeneko ku Usisyako anaapasanso malo ndi iwowo koma a army-wo atenga malo onse tsopano kuba ng'ombe zawo za anthu kuba mbuzi zawo za anthu nkhuku zawo chimanga chawo kutchetcha ndi zomvetsa chisoni ndikupempheni amayi Joyce Banda tapangani ulendo Ndikupempheni inu a Peter Mutharika tapangani ulendo, ndikupempheni inu a former president a Bakili Muluzi mtima wanu wokonda tapangani ulendo olo chabwino mungotumiza olo ife a Malawi first kuti tipitenso kawiri tikawamangire anthuwo zimbuzi, tikawamangire anthuwo ma bafa, amayi, ana, azibambo akumalowa kachisakasa kena kamene anangokumba ka 3 meters kukumba ni makasu awo ndikupanga chimbuzi komanso ndikumakhala kuzenje kwina kumene koko anangosiyako matabwa ndikumaponda ndikumasamba ndi situation yovuta chalichi chimene chilibe ngakhale mawindo chalichi chimene chilibe zozitetezera pansipo ndi ponyowa chifukwa cha mvula nkhani za zibayo kumeneko ndiye ndikutapa kutaya ku Kasasire kumene a Malawi akuzunzika koopsa. Ndikanakupemphani inu a mcp limodzi ndi president wanu muuzane mukhale pa meeting anthu amenewawa akuzunzika ndipo mumulankhule Valentino Phiri kunena kuti akhalapo ena ma army commander koma sanapange zimene wapanga iyeyo. akhalapo ena atsogoleri a dziko lino koma sanapange zimene akupanga Lazarus Chakwera anthu aku Kasasire akuzunzika koopsa kuteroko posachedwa pompano ayika munthu nzawo chifukwa chakudwala chibayo komanso kudwala pakhosi chifukwa cha weather yakumenekoko anthu akuzunzika alibe ngakhale olo zogonera alibe ngakhale olo ma tent ndipo kumeneko kunayenera kupite a Red Cross komanso tipemphe anthu ena akuchita kwabwino a Triphonia Mpinganjira a Mpinganjira amene tapitani kumeneko mukaone a Shepherd Bushiri tapitani kumeneko mukaone zimene zili ku Kasasire a Prophet Mbewe tapitani mukaone zimene iku- zili ku Kasasire inu mukagwesa misonzi inuyo a Bushiri mukagwesa misonzi a Peter Mutharika mukagwesa misonzi mukakaona ma condition amene akukhalira anthu kumeneko kaya kaya asikana okutha msinkhu ngakhale olo mapadi amene alibe ndipo ndizomvesa chisoni koopsa kuti as- inuyo anthu anthu akuno ku Malawi andale mulibe mulibe mulibe chisoni pamene muli m'maudindo chonchi muziziwa kuti siku lina muzagwa udindo wanuwo uzatha anthu omweyo muzawafunanso kuti akuvotereni koma inu zoona kumakhala anthu m'ma conditioni ongodya mwina msuzi wa nyemba ujawo ndiwo zimene aphika ndikukhala kuti zatha madzulo ake mwina kungodyera msuzi wa nyemba Ndizomvetsa chisoni koopsa ndipo lero a boma mukamamveka ndi mbiri kuti mmene mwamva kuti JB ndi gulu lake apita kukapereka kumeneko ufa nde ndi pamene basi muli majekete vwapa! vwapa! vwapa! ulendo ati kuti mukape, mukapereke chithandizo. Anthu amenewa sakufunatu chimanga chanu, akufuna malo awo. Inu ma loya a a azimayi, ma loya amene mmayang'anira za ufulu wa anthu, komanso a Malawi Human Rights Commission ngakhale peti pena pake mmaonekanso ngati mmakondera mmachita kutumidwa ndi a ndale, mukanapita mukachite mukachite find out ma conditions a anthu mmene akukhalira ku Kasasile. Ndi zomvetsa chisoni. Lero tikambirana kwambiri za chikhalidwe cha, la boma logawagawa zinthu koma mwachinyengo. Katundu amene akugawa aboma chimanga komanso mpunga, umenenso mpunga wakewo ndi wosakoma, umene wayambanso pakali pano kupezeka m'magolosale anthu akungogulisa. Zikuchitika zinthu zachinyengo koopsa. And mukanangolengeza kunena kuti amene akuyenera kulandira ndi a mcp okhaokha chifukwa mukapita ku Blantyre ku stadium amene amalandira katundu ameneyi ndi anthu okhaokha a mcp akulembana okhaokha and mukapita ku kam a Bingu stadium pakali panopa nde it's worse kumenekoko kuli ma managers kumenekoko kuli akuluakulu a chipani makamaka ochokera ku Mtandire amene akumangobwera ndi list ija kuti apase a city council ndi aku Dodma ngati anthu alandira kale pomwe mpungawo awugawana kale mmanyumba mwawomo awugulisagulisa iwuwu ndi uthenga umene munayenera muziwe inuyo a aku aku chipani cha mcp makamakaso inu akuboma kunena kuti zimene zikuchitika ku Bingu stadium ndi malo ena amene mukugawirako zakudya ndi zachinyengo ndipo mukanangolengeza kuti onse a mcp ndi amene akuyenera kulandira. Mukanangomayitanizana nokhanokha a mcp mmene mukupangiranso kumaayitana a mcp ku state house zikanakhalanso chimodzimodzi zikanakhala bwino kwambiri chifukwatu a Malawi si anthu opempha. A Malawi ndi anthu olimbikira kwambiri koma musawazunze a Malawi mu dzina la zolandiralandira ndikumawazunza atsogoleri a chipani cha mcp makamaka a ku Mtandire. akupanga za chinyengo koopsa ndi akuluakulu ena aku Dodma kumaba mpunga, kumaba chimanga, kumaba zinthu zosiyanasiyana zimene akuyenera kuti apindule a Malawi amene ali osauka makamaka mu nthawi imeneyi ya njala imene njala yakenso ndi yochita kukonza ndinanenatu ine kunena kuti kukhala ndithu ma program osiyanasiyana including program ya njala yokonza Chimanga chambiri sichinachite bwino madera ambiri ndipo chimanga kulibe ndipo kuli njala yoopsa and instead of doing the needful by making sure kunena kuti mukugawa zinthu izi kwa anthu onse inu mukupanga za chinyengo ku stadium ya bingu stadium ya kamuzu stadium ku blantyre kuli za chinyengo zambiri zimene zikuchitika Munayenera inu asogoleri muziyang'anire. Nkhani ina imene timafuna tikambirane pano ndi ya ma contractors. Ma contractors andiyimbira foni ambiri kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. M Blantyre mu ma contractors ambiri, mu Lilongwe mu ma contractors ambiri atha kulandidwalandidwa katundu wawo ndi akatapira chifukwa chokuti boma mukungotenga ndalama ndikumagawana nokhanokha you are failing to pay the contractors on time makamaka awa amene akumanga nyumba za polisi amene amamanga masukulu komanso awawa amayikira magesi makamaka a marep macontractors a marep pakana pano akutha mezi 9 asakulandira ndalama zawo ndikumakhala pansi ndikumazifunsa kuti koma kubomako mumakambirana Mumaziwa kunena kuti a Malawi ambiri amadaliranso kamene kulembedwa ntchito kuzera kwa anthu anzawo chifukwa ngati mwapereka ntchito kwa contractor iyeyo amalembanso a Malawi koma mukuwazunza anthu ambiri kuzunza anthu osawalipira chikhalirenicho ndalamazo mukungoba chikhalirenicho mukupanga zinthu zachinyengo and ngati kuli anthu ena amene akuzunzika Malawi munomo ndi maziphunzisi kuzera ku bungwe la tum komanso Malawi Congress of Trade Union kumenekuku kuli asogoleri matcheya akumeneko ndi asogoleri achinyengo kwambiri amene amangolandira mabanzi and ndizomvetsa chisoni kuti ukamamva kunena kuti pali maziphunzisi ena amene akulowa nawo mu program yobera zisankho kumapita kuchokera ku Nkhotakota kumapita ku state house ndikumakaphunzira njira zobera zisankho umangoziwa kuti dziko lino ndilotembereredwa chifukwa ngati kunali munthu amene sanayenere kupanga zimenezozo ndi civil servant amene panopa akukumana ndi mikwingwirima yoopsa civil servant akuzunzika especially mphunzisi lero ukamamva kuti pali maziphunzisi ena zisiru za maziphunzisi kuphatikiza ma chair awo aku TUM komanso eh, malawi congress of trade union amene wawa ndi amene akupanga zinthu zachinyengo koopsa ndipo inu maziphunzisi munayenera kuti mu- muyang'ane nkhani imene iyi ndi ah, machawi chifukwa inu ndi amene muti mukhalenso pa gulu limene muzadandaulidwe kwambiri kuti dziko linolo agalu amene waatabwerezanso kuti atenge dziko ili dziko limene aliyense sakumufuna chakwera ndiye maziphunzisi anthu amene mukuvutikisisa koopsa mulinso pa pologalamu yokuti mukabere zisankho chifukwa choti akupasani ndalama ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri anthu omvesa chisoni Anthu odandaulisa amene simmaphunzira zimene amakupangani andale over the years munayenera muganizire miyoyo ya the future generation miyoyo ya ana anu maziphunzisi ambiri pakali panopa mukumazimangirira ogwira ntchito ambiri a m'boma mukumazimangirira chifukwa cha mavuto amene abwera ndi boma ili koma basi muli khwekhwere khwekhwerere khwekhwerere khwerere kumabera kum- kumaphunzira njira zokuti mubere zisankho malo mokuti mupange the needful ndinu anthu otembereredwa kwambiri so nkhani yeniyeni imene timafuna kukambirana lero ndi ya kagawidwe ka katundu kamene kakupangidwa ka- mwachinyengo ndi a mcp komanso kusalipidwa kwa ma contractors komanso inuyo ah, maziphunzisi amene mukupanga nawo zachinyengo makamaka inuyo aku TUM komanso a Malawi Congress of Trade Union kumenenso ndalama zawo za maziphunzisizo zimadulidwa kwambiri komano pakali panopa you are not doing the needful kuti muwathandize anzanu akhale nawonso pa moyo wabwino komanso uku ku Kasasileku munayenera kuti amalawi Muthandizire, akufuna kwabwino muthandizire kuthandiza amalawi amene akuzunzika apart from aku Kasasileku kulinso amalawi wo amadera osiyanasiyana Bon Kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa